eso m na ndị na-eme oge ahụ anyị bidochara amụba nwa a na-asụ oyibo nta nwa ọ na-emesi come come and take this one go and bring that one igbo bụ igbo ekene m ụnụ ana m asị gị nnọọ na igbo online college anyị nwere agbara nwaanyị ihe a bụ eletrik ụmụ agbara ọbara uru negodu onye anyị na ya nọ bụ oriakụ Akụnna Okoye Oriakụ Akụnna Okoye bụ onye mgbakọ na mwepụ doro anya ịghọtala she is a mathematician like wetalụ ya your mathematical problems and she is gonna solve everything okay taa ihe m chọ ịjụ oriakụ odozi akụ maka na ọ bụrọzi oriakụ ka ụmụ nwaanyị bụ kịta ịghọtala ụmụ nwaanyị na-edozi na-ahazi na-ewebata na-akpata ịghọta afọ ọ dị mma ife m chọ ịjụ odozi akụ bụ na ụmụ ya na-asụ bekee o bidoro na nwata sụbala ụmụ ya bekee ife m chọ ịjụ ya kịta kedu ihe melụnụ o ji bido n'ụmụaka o jihọ kụzilu fa igbo bido n'ụmụaka o nwelụ ihe pụrụ iche o ji mee nke a ọzọzi ihe ọzọ ga-aza ya because achọghị m itinye ya aka n'ọnụ ma ọ na-ekwu okwu bụ kịta ọ bụrụ na ọ ma ihe ọ ma taa oge ahụ ọ kala ibido sụwala ha igbo n'oge ka ọ ga-aga n'ihu jiri oyibo bidolu fa oriakụ ngwa
igbo bụ igbo ekene m unu ọzọkwa ndị Igbo kwuru na ihe mmadụ na-amarọ ka ya eziokwu ka m na-ekwu amaburu m eso m na ndị na-eme oge ahụ anyị bidochara amụba nwa a na-asụ oyibo nta nwa ọ na-emesi come come and take this one go and bring that one amaburu m wee soro ha ndị na-asụ oyibo from day one amụpụtara nwa wee na-asụrụ nwa m oyibo ha wee mụtakwadụ oyibo o wee mezie ha ụmụ m amarọ asụ pikim igbo the thing wee wutebezie m wee na-asụ sọ oyibo na-asụkwa ya ọfụma clean english mana ha amaghị asụ bịa m wee ree ụmụ m orire ka m rere ha because amaburu m ruzi oge m bidoziri eposo m n'igbo department m wee na-afụ ihe na-emeni fụkwu obere ndị nwa bụ lecturers ụmụ ha a na-asụrụ ndị igbo amụpụ nwa na-asụrụ m sị e nekwa anya ndị a na-asụkọrọ nwa ha igbo m wee ghọta na ụmụ m furu efu wee jishi ike na-eme ka m kpọnataba ha mana ọ dịgo late mana aka m na-agbakwa mbọ na igbo ka m na-asụzi n'ụlọ m ugbu a ọbụna ha nọcha university nọcha secondary school mmadụ asụkwa ka m oyibo na ụlọ m ị na-asụkwara m bekee ahụ m kụziri gị na-asụrụ gị igbo m wee na-agwazi ha anakwa m anụ oyibo oo ị ga-agwa m ihe m na-ajụ gị n'igbo ka m nwee ike m up to today nke ọbụla m na-edenye ozi bụ n'igbo ha na-asa m n'oyibo ejizi nwayọọ na-epick Na-epick, ọ sọ nwa m mụrụ ikpetemazụ. Nwa m mụrụ last bụ onye nwere that advantage. Yanwa ka m bidoro n'ụtụtụ sụbara Igbo. And yanwa ka asụ Igbo na my house. O rukwuo na eh, school wee na-amụta oyibo na-asụ Igbo. Yanwa na-akụziziri ndị nke ahụ m ji oyibo zụọ Igbo up till now.
mana iwe na iwe ọ bụ ị fụ nwa gị ahụ ị na-ekwu na ọ ma igbo na-ene anya ị ya-afụ ụdị oyibo ya na-asụ oyibie bụ ọ bụghị nke ọ nọkata esi na ome akụ mmiri because na ọ ma ihe dị iche n'asụsụ naabọ and ị ga-afụ na ọgụgụ isi ana m ekwu maka ịma akwụkwọ na-ede na pen ya ihe na ihe igbo kpọrọ akọ na uche ọ ya-enwe akọ na uche maka local language i keep on saying local language our african languages igbo philosophy igbo kara aka like Ọ ga-azụrụ gị nwa gị. Ọ ga-azụrụ gị nwa gị. Ọkwa ife okwu Igbo. Nwa ọbụla ma asụ Igbo nwere na-enwe akọ. Ọ ga-aka asụkwu oyibo ọfụma. Ọ ga-akakwu asụ oyibo ahụ ị na-eche hmm, ọfụma. Ọ ga-asụ ya sụọ oyibo sụte ya. Hmm. Maka na ọ magolu ihe dị iche n'oyibo na Igbo. Ị ma ife m chọpụta again. Ọkwa ife ụmụaka. amaghị asụ their local languages so many times ọkọtọ n'ime ha ana m asị onye ọbụla ọkọtọ n'ime ha anaghị enwe akọ ha nwegodo uche ha ama nwe akọ apart from akọ inferiority complex o nyenụ ha that complex ụkwụ ahụ elu ha ụmụ ihe na-aza na ịnọbe ike ị bụrụ ọkụkọ ọkụkọ ji ofu ụkwụ kwụrụ hmm. ị bata enwere ike ejiri ekwa gị ise e, e, e, ka a sị na nwa ahụ nọ Lagos ọ bata anị Igbo ndị mmadụ a na-atawapụ Igbo ọkụ na ị na-ekwukwani kedu maka GS e tinyezi na federal university eh. ọ na-emezi na ụmụazị ị ma na nwa nwunye di m mụ na ya bi Abuja ka a mụrụ ya raise ya up na Abuja o wee bata Nnamdi Azikiwe University ka ọ gụọ n'akwụkwọ o wee bụ na ọ ga-eme Igbo nwa amaghị ihe bụ bịa ọ maghị ihe bụ one otu wee bidozie n'isi wee kuzibe one otu two abụọ ka ọ mara ma ọ ga-apasị GS wee dee nwere carry over so onye ọbụla bụ nwa afọ igbo ị mụọ nwa bido na day one sụbara ya nna ebezina akwa nna mechie ọnụ ndo ọ bụrọ ihe mee ị sị ya baby sorry ka ọ mụtagodị ndo nwa ndo o too gaa school ọ mụtazie baby sorry nke ahụ bụ iwu dị n'ọfọ ọfọ dị n'iwu fọm sokwa nke asa asụ asụsụ anyị na-emekwa anyị malụ ọdịnala anyị that is our moral values When we don't speak our language, we don't know our language, it makes us lose our moral values to that of the white. A na-akọpịzi ife ndị ọcha na-eme ma rapụzi ife nke anyị nwa bụ nke anyị na-eme. Onye nwa, because ị fụ kịta nwa, ị ma na n'asụsụ Igbo, ụmụazị a na-enye nsọpụrụ ụmụazị anyị na-enwe nsọpụrụ a sị gị pụta fụ okenye gị kelee kịta ị pụta fụ nwata ọ na-ene gị etu gị nwere ike chefuzie na anyị na ndị ọcha abụrọ ofu maka na ha ekwenyego etu ndị ọcha si eme ị pụta ị na-agala onwe gị okenye nke chọọ o kenezie ya ọ chọrọ ihe niile abụrọ ndụ anyị ị je kịta ndị mmadụ na-asị ee na fa je obodo oyibo fa nọ ofe afụ ndị okenye ndị ọcha ka akwụ na line ọ bụrọkwanụ omume ndị be anyị oh. ọ bụrọ omenala anyị onu ọ bụ ndị ọcha ka ọ dị o nwere ife ndị ji biri o nwere ife ndị ji aza ndị ụnụ na-aghọta ife anyị na-ekwu ya bụ na nchịkọta ife anyị na-ekwu bụ sụbalụ nwa gị igbo so nye ndụmọdụ nye ndị nne na nna ndụmọdụ ikpeazụ gị odozi a igbo bụ igbo ndewo nụ ndụmọdụ m na-enye ndị nne na nna kachasị ndị nne maka na anyị na ụmụazị anyị ahụ na-anọ and anyị na-eburu ya n'isi ndị mọmi funky mothers na-anara anyị igbo ị mụọ nwa taa ọ na-ebe akwa bido n'ụtụtụ ahụ sụbara ya igbo nwa ebezina akwa nwa ndo ndo ndo sụbara ya o bido na nwa ahụ na-amụ ya amụtago m ọtụtụ ihe wee fụcha ndị ndị nwa bụ prọfesọ igbo bidoro na-asụrụ nwa ha Igbo from home kedụzi ihe anyị nwa ma nwafe ahụ na-asụkwa oyibo nsụka adị ha n'oyibo ị bịakwa na Igbo ha lachaa ya lachapụ ya mma mma ị bịa n'oyibo ha lachapụ ya so ndụmọdụ m bụ bido na ụtụtụ ị mụpụtara nwa sụbara ya Igbo n'ụlọ sụba igbo n'ụlọ ebe ụmụazị nọ ka ha na-amụrụ ya ha ruo na skuul ha mụtara gị oyibo ahụ mụtapụ igbo as in igbo nke a na-agụ n'ụlọ akwụkwọ igbo amaka anyị ama biwe ndụ hapụ igbo asụsụ igbo amaka ndewo ndị be anyị ndewo oriakụ odoziakụ okoye anyị ekene gị etu i si wee bịa wee mepee anya anyị wee kwuo etu i si wee maka ihe mere na ndụ nke gị wee nyekwa anyị ndụmọdụ nye ụmụnne anyị na-ege anyị ntị ndụmọdụ ya bụ ntị unu ntị m akarọ nke unu ntị na-anụkwanụ ife ọ bụrọ ma ọ ra ka okpu ata unu anụgo ife o kwu bikonụ sụọlụ nwa gị igbo ana m ayọ gị ayọ sụọlụ nwa gị igbo ọ dị mkpa Igbo bụ Igbo deeme daalụ maka ige anyị ntị ọ dị mma ka ọ dị oge ọzọ ka emesịa nụ